nkịta a na-anyụrụ anyụrụ amaghị na ike na-afụ onye na-anyụ ya ụfụ ọta akị amaghị na isi na-awa nkume maka na nwa a kwọ n'azụ amaghị na ije na-ara ahụ ntị adịkwa mary ka di ya lụrụ mary atụkọsị ụkwụ na-aza oriakụ asa odogwu o nweghị ihe ọ na-ekpe ebitụ aka ọ bụghị aka ọrụ ka o ji di ya agwagidere ya ka ọ na-eso ya apụta n'ọdụ ahịa o nweghị mgbe mary ji kpakpa anya akpakwa naanị ihe ọ ma anya ya bụ ile zee world ndị mmadụ pụọ gasị ahịa ndị ọrụ agawa ndị akwụkwọ apụọ mary alaba n'ime ụlọ gbachigide onwe ya ụzọ ma o leghị fim o hinwe ụra a kpọọ ya asa odogwu ọ zaa itu ọnụ nya nwe ọ gaa konwe akpa ya ebe aka ya na-agaghị eru nke o megidere tuo ọnụ na ya aga abalata keke n'ụwa mana otu ihe bụ ihe o chefuru na ewu dina n'ala dina n'akpụkpọ ya otu abalị ka di ya mechiri ahịa na-abata ahịa amaghị ihe ya na ndị nche jere eje mgbọ atụ ya nwoke ehie mary kwụrụ ọtọ taa ahụ oge ọ nụrụ ya ọ maghị ka ọ bụ ya soro udo waa ka ọ bụ ya ghara udo laa ka ọnwa ole na ole gasịrị ọ malite resịwa ahịa di ya tara ahụhụ wee zụlite ihe niile mgbukasị mgbukasị ọ bụghị na o resịrị ha ka o were ego ya malite ahịa ọ na-ere ọ na-eri ọ na-ere ọ na-eri ihe a ka o resịrị ụlọ ebe ha bi eme expire mary amalite rewe ngwongwo ha ji biri n'ime ụlọ regide ha rekpọọ ọ bụghị na o resịrị ha ka o wee kwụọ ụgwọ ụlọ mba ọ bụghị na o resịrị ha ka o wee zụma ahịa mba a na-ere a na-eri ka o richara nke dị n'aka ọ chịrị ụmụ ya laa village malite resịnwa aja okwute na rod di ya chọrọ iji arụ ụlọ ọ bụghịkwa na o resịrị ha ka ọ malite otu ihe mewe mba kama oriri ị jụọ ha sị na ịzụ ụmụaka bụ nnukwu ọrụ na ụmụaka a na-eri ya ego ụmụnne di ya ahụ na a hapụ nwaanyị a na ọ ga-ere ụlọ ha bi ha nasịrị ya ụfọdụ ihe nasịrị ya ụmụaka sị nya pụọ gaa zụọ onwe ya o bulite onwe ya laa n'ụlọ nne ya o bidozie chọwa ọka na-ahụ kpụrụ ma ụdị ya n'ọnụ ugbu a ka ịgba mgba ya malitere gee m ntị amụta azụghị na ụga ọmụmụ bụ nwanne ị mụta nwa zụọ ya ofụma maka na ọ mara ihe echi ọ baara gị gị nwa na-eme asa odogwu na ị gaghị arụ ọrụ gee m ntị anaghị anọ n'ụlọ ebute ozu ọdụm onye a na-enye nri amaghị na mkpata na-ara ahụ oge agaala mgbe a na-aza oriakụ ugbu a bụzi odoziakụ asa odogwu ọlọrọ ọhụrụ ọ bụghị ọzọ ugbu a ka nwaanyị di ya hụrụ n'anya ji aza onye ụjọ ọrụ nyere di gị aka n'otu ụzọ ka ibu ezinụlọ dịtụ mfe echi dị ime amaghịkwana ihe ọ ga-amụ amaghị onye ga-ebu ụzọ gbadama ntị adịkwa nya gazie